Bwampini mutu 13 Mbalame ibwerera ku chisa 1 Nyumba ya Bwampini idali pakati pa mapiri aang'onoang'ono. Nyumba yachifumuyi idali yaikulu ndiponso yokongola kwambiri. Mfumu idali ndi atumiki ambiri, aakazi ndi aamuna omwe, ngakhale ena adasiya ntchito poona kuti mwini nyumba sakubwera. Pamene mwamuna wake ankapita ku nkhondo, Namasinkho adali wodwala. Patapita nthawi pang'ono, adabereka mwana wamphongo namutcha dzina loti Uziona pofuna kutanthauza kuti adabadwa nthawi ya zoopsa. Mkaziyo chichokere mwamuna wake, kukongola kwake kudali chikhalire. Omuona ankangoti ndi namwalibe, koma ayi, Poona nthawi ikukula, chisoni chidayamba kukulirakulirabe, nayamba kuganiza kuti mwina mwamuna wake adaphedwa pa njira. Uziona nayenso adakula ndi kukhala mnyamata wamkulu. Iye ankadziwa kuti bambo ake adapita kukamenya nkhondo kalekale ndipo ankakhulupirirabe kuti adzabwerera. Anthu a ku Buwa adatopa ndi kudikira mfumu yawo. Pamene zidatha zaka khumi, ambiri a iwo adakhulupira kuti Bwampini mfumu yawo sidzabweranso. Pa chifukwachi, ambiri mwa iwo adayamba kunyalanyaza. Ambiri mwa iwo sadalabadire za malamulo ena, angakhale padali nduna ndi makosana ogwirizira mpando, odikira kuti Uziona akhwime. Choncho, amuna ambiri okongola amaoneka achifumu, ena ochokera ku mayiko osiyanasiyana, adadza kunyumba kwa Bwampini. Adabwera ndi chuma ndi zina ndi zina kuti adzanyengerere Namasinkho ukwati. Onsewo ankalakalaka kwambiri kuti amukwatire. Iye ngakhale anali kukana koma iwowa ankangomukakamizabe. Choncho m'nyumba ya mfumu simunkachoka alendo. Alendowa anali kudya chakudya cha m'nyumbamo, nyama ya nkhumba, mbuzi, ng'ombe, nkhosa, nkhuku ndi mpunga, zipatso zamitundumitundu, vinyo wonunkhira wosalephera. Zimenezi zinkachitika tsiku ndi tsiku, kotero kuti chakudya ndi chuma cha Bwampini chidali kutha pang'onopang'ono, ngakhale chidali chambiri. Masewera amtundu uliwonse ankachitika mkatimo. Ambiri oledzera ankangochita phokoso, kutukwana, mwina kumenyana ndi kusakaza ziwiya za m'nyumbamo. Makosana ndi nduna zazikulu za ku Buwa zidadziwitsa amunawo kuti ngati ankafuna chikwati, ankayenera kuchita zonse mwaulemu, osaononga chuma cha mwini. Koma iwo ankangotsonya ndi kutsira ku nkhongo. Anthu onse machitidwe amene ankachita m'nyumba mwa mfumu Bwampini sadawakonde. Ambiri adasirira ndi kupempha kuti anthu a ku Theradi, makamaka Tinjiwa, akadabwera ndi kuthetsa zachipongwezo. Namasinkho nayenso, chipongwe cha amunawo chidamzula moyo kwambiri. Poona ziwiya ndi mipando zonse zikuonongeka m'nyumba mwake, adalira kwambiri mosisima m'chipinda mwake. Tsiku lina amunawo akudya, ena mwa iwo ataledzera kale, Iye adachoka ku chipinda chake nabwera kumene anali kudyerako, naima pa makwerero nati. Mukundimvetsa chisoni kwambiri, poti ngakhale mwabwerera ine, mukungosakaza katundu ndi zida. Mwana wanga mukumuthera katundu ngakhale mungoti mudzabwezera. Mwabwerera chikwati, komatu ine ndekha mundilephera. Nonsenu yakusiyani sitima mukhaula. Atatero adatuluka. Ofuna chikwatiwo izi sadapse nazo mtima, koma adangoseka. Mkulu wawo, Phakaphaka, adawalimbitsa mtima nati. Nonsenu muno musataye mtima. Kodi simudziwa mmene akhalira anthu akazi? Safuna kulola munthu kuyamba nkuyamba. Nzeru zawo nthawi zonse ndi zonyengezera, kukana basi. Chitsiru chokha chimataya mtima msanga mtsikana akamati, Toto ine, toto. Mawa mawali, mmayiyu timupanikiza. mpaka atiuzitse zakukhosi kwake. Tidzamufunsa kuti atiuzitse nkotheka kusankhula mmodzi mwa ife? Akadzakana, tidzayeneradi kuisiya nyumba ino ndi kumulekera chuma chake. Uziona mphwanga akumva apoyo. Atatero, onse adamuombera m'manja, ndipo pompo Phakaphaka adaitanitsa chakudya ndi chakumwa chonunkhira. Padalidi kudya ndi kumwa ndi kusewera kwambiri. Chiphokoso chidakula ndi kuseka. Anthu apanja zidawawawa mtima, chifukwa anthu oipawo adali kutha chuma chamwini. Chaka chili mkati, Uziona anali nawo pa phwandoli ndipo zimamuwawa kwambirimbiri zimene zinali kuchitikazo, koma sadaonetse pa nkhope yake. Tinjiwa adamumvera chisoni Uziona namtumizira mthenga wamkazi. Anthu onse akudya, Uziona adaona mkazi wokongola atavala zonyezimira kwambiri. Ena onse sadamuone. dzina lake Ching'aning'ani. Atapatsana moni wakuthi eradi, adati. Ndatumidwa ndi bambo anga ati Njiwa kudzakudziwitsa kuti udziwe kuti bambo ako sadafe, akadali moyo. Iyeyo ali mu njira. Mawa mawa ali mudzaonana, ndipo mwezi womwe uno adzalowa mu ufumu wake. Iwetu tsono izi udziwe ndi mtima wako basi, osauza wina aliyense. Ukadzaona lendo wa dazi ndi makwinya. Usadzamupirikitse, ndapita. Kuyambira pamenepa Uziona mtima wake ngati uphulike ndi chimwemwe, ngakhale sadathe kuchigawira wina aliyense, ndi mai wake yemwe. Pompo adaitanitsa chakudya ndi chakumwa. Kenaka adapita apa ndi apo, nacheza ndi kusewera ndi alendowa, angakhale adali adani ake. Phakaphaka yemwe adali kusakaza nawo chuma cha Bwampini adadabwa ndithu ndi Uziona, osamvetsa chimene chidamukondweretsa popeza kuti nthawi zambiri iyeyo ankangodya ndi kumwa pang'ono ndiponso osasangalala kwenikweni. Mwakondwatu lero abwana, Kodi kwatani ndi a Uziona omwe lero kuledzera? adadabwa Phakaphaka. Uziona adamuyankha mwaulemu. kumakondwa nthawi zina. Ndiye tizingofa ndi chisoni tikamangomva kuti tilibe atate athu? Kumaiwala nthawi zina. Kani ukadakhulupirirabe kuti atate wako adzabwera? Phakaphaka adadzidzimuka. Iwe, pa zaka makumi awiri osataya mtima? Ndidamva mnzanga wina, koma ameneyo sanama nthawi zambiri, anandiwuza kuti atate wako adaphedwa ndi namondwe. Tsono ndi bwino kungoyiwala. Ah, ngati ndi choncho ndiyenera kuyamba kukhuza maliro tsopano. Adatero Uziona ndi liwu lachisoni.